Salam donc Mali ni Côte d'Ivoire tun bɛ ɲɔgɔn na eh, fɛn min ye CAN U17 donc Côte d'Ivoire mako tun bɛ victoire la pour que ka se ka qualifier ka taa quart de finale la ani ka taa coupe du monde kɛnɛ kan donc o hukumu kɔnɔna la donc eh, Ivoire an bɛ se k'a fɔ olu mako tun bɛ victoire la ka tɛmɛ Mali kan ka sababu kɛ donc Mali ale tun kalifera deza dɔn kɔ ale tun tira dɔn o tun tɛ o tun tɛ se k'a ka kalifi ka sɔrɔ o tɛ foyi bɔ a la dɔn a mago tun bɛ fɛn min na dɔrɔn o y'a k'a ka prɛmi plasi de garire dɔn kɔ mɛ malima mali kɔni ma se k'a ka prɛmi plasi garire dɔn kɔ ko kotowari bɛ u tɛ dɔn ko kun kɔnɔna la mali b'a ka prɛmi plasi pɛridi et puis fana donc 11 euh, de départ de filɛ nin ye fɛn min ye sako ale tun bɛ gol la mamadu eh, konate donc défenseur abubakar kamara eh, ani cerno berte ani isa tunkara ani fɛn min ye mamadu traore ani euh, bamba ani isa kone donc sedu danbele ani sumayila fane ani lamine keita donc ninnu de ni 11 fɔlɔ ninnu de taara Mali fanfɛla la donc euh, Ivoirien nin ye Côte d'Ivoire ka 11 fɔlɔ ye donc olu fana jouera ni 11 ye mais Côte d'Ivoire an bɛ se ka fɔ olu ka kuma min cayara est-ce que penalty bɛ bon ne bolo o ye ne ka hakilina de ye donc arbitre tun bɛ se ka penalty to yen a ka penalty tun ka fɛgɛn c'est très léger donc ne bolo a tun bɛ se ka nin penalty to yen a yɛrɛ b'a dɔn mais quand même donc a yɛrɛ b'a dɔn Afrique arbitre tɛ se ka fɔ nanbara don mais penalty tun bɛ se ka to yen parce que cɛ a tun ka fɛgɛn Eh, i tɛ se ka nin penalty sugu ninnu tɛ se ka fiyɛ nin match sugu ninnu na parce que donc défenseur ye sera k'i défendre cɛ y'a yɛrɛ fili quoi a ne ma a y'a yɛrɛ fili donc action na n'i y'a kala lajɛ ka ɲa i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ y'a yɛrɛ fili k'a sɔrɔ penalty seyidu danbele a jouera ka ɲa mais ne bolo a ka erreur kɛra eh, fɛn min ye donc action dɔ sɔrɔla eh, Côte d'Ivoire ka 18 mètres kɔnɔna la donc a tun bɛ se k'a yɛrɛ fili n'a tun y'a yɛrɛ fili arbitre tun bɛ penalty di ni arbitre ka file tun ka fɛgɛn donc n'a tun y'a yɛrɛ fili action na dɔrɔn arbitre tun bɛ eh, penalty di Mali ma mais a y'a kolo gɛlɛya donc o défaut nin dɔrɔn de yera a ka jeu la n'o tɛ a ye ballon ɲɛnamanba de tan bi a ka pasi ka ɲi a ka fɛn bɛɛ ka di danbele n'an tora ale kɔnɔ bon ne bolo ne yɛrɛ kɔni ka jeu la dɛ ne eh, ne ka faamuyali la dɛ ne ye mun faamuya ne bolo n'a jouera aile la donc a bɛ se ka attaquant ninnu dɛmɛ ka bidon na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ka sabu kɛ a ka pasi ka ɲi a ka tribili fana ka ɲi pasi ɲɛnamanba de b'a senkɔrɔ donc ni n ma fili an y'a jouera UFOA walima jumɛn don min kɛra Sénégal k'a fɔ ni n ma fili o tournoi na tun bɛ ka jouer aile la mais nin sen na entraîneur y'a bila milieu la donc ne yɛrɛ tun b'a ka lisi kalan don min na ne n y'a ye milieu la donc a balala ne la parce que ne bolo donc n'a jouera aile la a bɛ se ka mali dɛmɛ ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan a ka dribble ka ɲi donc passe ka ɲi n'a a bɛ se ka attaquant dɛmɛ bidon na kosɛbɛ mais n'a bɛ milieu la o bɛ baara gɛlɛya bolo dɔɔni quoi équipe fila ninnu bɛɛ qualifiera donc an b'a fɔ félicitations équipe fila ninnu bɛɛ lajɛlen donc mali jouera ka ɲa Côte d'Ivoire fana jouera ka ɲa et puis donc buteur la a yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ye u ka hayidara alimisa hayidara donc a ye match ɲɛnama ba de ta donc a sera ka doublé bi don bi o bɛ dɔ o ye dɔ fara a ka bi kan Côte d'Ivoire ka laɲini tun ye ka qualifier ka taa coupe du monde U17 ninnu fana la donc o fana sabatila Mali fana qualifier ka taa coupe du monde U17 la alhamdulilayi donc an b'a an b'a lajɛ ni ka sɔrɔ ni Mali n'an ni Côte d'Ivoire an t'a dɔn fo an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ final la walasa an bɛ se k'an ta juru sara cogo min na n'o de fɔ n ko an ka équipe in ma prêt n'o tɛ équipe équipe ɲɛnamanba de b'an bolo mais u b'a dɔn u ma compétition préparer ka ɲa mali donc a yɛrɛ b'a dɔn an ka compétition ninnu an b'u préparer kalo saba alors que jamana tɔw la u bɛ kalo wɔɔrɔ de kɛ ka nin compétition sugu ninnu préparer mais mali c'est au contraire